yanni an k'an ka walan daminɛ bi kunnafoni dɔɔni kuma dɔ kan an ye min mɛn an ka kuma fɔlen dɔ kan mɔgɔ dɔ bolo a bɛ waati jan bɔ an kumana kutuba dɔ la yan a kuma kɛra degun tun bɛ jamana kan waati min na an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka degun ta ka se jamana ma ni silamɛya tɔgɔ ye n ko n ti ala ka kɛlɛ ye o bantiya don namara don walima a feere kelen de dɔw ma kunu fɔ bi o hakilinan kelen de bɛ an bolo k'a yira k'a fɔ jahadi min bɛ yen ni ala y'o fɔ min bɛ anw fɛ yan o tɛ o ye abada min bɛ ka kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ bi binkanni don min bɛ ka kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ bi ala t'a fɛ ala kira t'a fɛ wa mɔgɔ min b'a a kɔfɛ ala juguw de don o y'an ka yeta ye kunun o y'an ka yeta ye bi an ye nin kuma fɔ nin kuma laban na n ko n ko mɛ min ye an selen an ka walandaw ma kuranɛ kɔnɔ kuranɛ mana kuma jahadi kan yɔrɔ min na an kɛtɔ k'o lakali k'a fɔ ko ala ko ko ka jihadi kɛ n ko ni mɔgɔ min b'a fɛ k'olu fana fara jahadisiw kan k'olu fara jamana cibagaw kan n ko ni mɔgɔ min y'a bila o minɛn kɔnɔ k'i kana an bɛɛ minɛ n'o tɛ o y'an bɛɛ kan ye ni mɔgɔ min hakili bɛ kuma na n ye kuma nin fɔ tan wa n y'a fɔ kunu cogo min na n b'a fɔ ten bi fana bantiya min bɛ ka kɛ jamanaw kɔnɔ ko kɛlɛ ni ala tɔgɔ ye mɔgɔ min b'a kɔfɛ a dɔnnen tɛ wa mɔgɔ min b'a kɔfɛ a dɔnnen tɛ wa marabaa jugu bɛ ka mɔgɔ min finance o ka kɛlɛ bɛ se ka kɛ ala ka kɛlɛ ye cogo di o bɛ kɛ ala ka kɛlɛ ye wa han n'i ye kɛlɛkɛla ninnu ye diɲɛ fan o fan mɔgɔ min bɛ k'a finanse u dɔnnen don jamana minnu bɛ k'a finanse u dɔnnen don minnu yɛrɛ kɛn bɛ ka sariya sigi ko ka eh, terrorisme kɛlɛ olu de y'a finansebaga ye olu de y'a finansebaga ye o bɛ se ka kɛ ala ko kɛlɛ ye wa e ni ala cɛ kaare n'a complet k'o jɔlen to ka ta bila o la a n'a kɔnɔmɔgɔ k'u jeni ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw tun bɛ taa jihadi la u b'a fɔ a b'a sarankanna kɛ a kana muso faga a kana denmisɛnnin faga a kana se kerecɛn ma a ka egilisi kɔnɔ a kana se yahudiya ma a ka alabatoso kɔnɔ a kana cɛkɔrɔba faga a kana muso faga nin min fɔ sarankanna u ye min mana muru ta aw kama a y'o wele fɔlɔ ka ala yira a la n'a ma sɔn silamɛya la a y'a fɔ a ka nisɔngɔ sara n'a ma sɔn o la a y'a kɛ kɛlɛ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ale tɛ cila ni jihadi min o de nin ye o jihadi wulikun ye mun ye ko mɔgɔw k'a fɔ ko la ilaha illallah u bɛ to yen ɛ mɛ dugu min tɛ bɛ yen n'a bɛɛ ye silamɛ aw taara ka taa ta bila la o ye jihadi ye wa o ye jihadi ye wa o tɛ bandiya ye wa o tɛ diinɛ yɛrɛ tɔgɔcɛntɔ ye wa o min filɛ nin anw b'o kan kunun an b'o kan bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka mɔgɔw faga nin fagacogo sugu la i n'i bɛ jihadi la i bɛ sitana de ka jihadi la i tɛ ala ka jihadi la abada n ko nka a fɔli k'a fɔ anw seli an ka jihadi aya ma ala ko jihadi kɛbagaw fusamanciya fɔ yɔrɔ mun na ka jihadi kɛli fɔ yɔrɔ mun na anw seli o ma anw kɛli k'o walawala k'a fɔ ko sariya min bɛ yen kuranɛ min jiginna a sariya dɔ ye jihadi ye anw kɛli k'o fɔ anw bɛ siran k'o fɔ ko mɔgɔ na anw jate terrorisme ya n y'o kuma yɔrɔ de fɔ n ko ni maa min ko nin ye kuranɛ kɔrɔ fɔli a kumana jihadi kan yɔrɔ min na a kumana kafiri kɛlɛli kan yɔrɔ min na o walawalali ni maa min ko k'i b'an fara jihadisiw kan k'i b'an fara a kan n'o tɛ an t'o fɔli dabila fo ka diɲɛ wuli wa hali sini an b'o fɔ

bin mana kɛ mɔgɔ kan i b'i yɛrɛ ɲini a fɔla o fana o yɛrɛ ɲini ma ko jihadi misali bolo ma mali kɔnɔ sa bin ma kɛ anw kan wa bin ma kɛ anw kan an ka jamana kɔnɔ wa mɔgɔw tɛ ka faga wa sɔrɔdasi fɛn fɛn mana taa nin jihadi nin kɛlɛyɔrɔ la mali bɔli la bolo la ni ŋaniye ɲuman ye ka nka i ŋaniye da i ka sɔrɔdasiya fana sara tali kan i mana sa la i silamatɔ i ka da la k'a fɔ i ye sahidu de ye sabu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ mɔgɔ mana sa i ka i ka nafolo lakanani kunkɔrɔ dɔ ko k'a b'i ka nafolo taraki i la i ko k'i b'a minɛ a la a y'i faga a k'i kɛra sahidu su ye ala yɔrɔ mɔgɔ mana sa i i a ka i ni kɛra jamana kunmabɔli la a ka jama kunmabɔli la ka na bin aw kan k'a b'aw minɛ e min wulila k'a fɔ ne bɛ n jeli kɛ a kan n bɛ wuli ka n ni da ko la n'i ye silama ye n'i sara a la i fana ye sahidu ye n b'o yɔrɔ nin fɔ an ka sɔrɔdasiw ye aw minnu bɛ yen na aw ye silamɛya kan ni ala y'aw ka baara bɛn eh, eh, sɔrɔdasiya ma a kana taa mugu ci ten gansan wala a ye taa ni ŋaniya ye n'a sara jamana kunmabɔli la sabu bin kɛra an kan an b'a fɛ k'an ka jamana bɔ bolo la silamɛw tɔɔrɔlen don mɔgɔw tɔɔrɔlen don n'a taara ni nin ye sɔrɔdasiya sara tali kɔfɛ a bɛ tila ka arijinɛ fana sɔrɔ ni a ye ni ala ka diɲɛ ye aw y'o ci lase sɔrɔdasiw fana ma sabu silamɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ ko min kan k'a kɛ i b'i ka diinɛ fana kɔlɔsi a la walayi ni mɔgɔ min sara i ka nafolo lakanani kunkɔrɔ i ye sahidu ye ni maa min sara i danbe lakanani kunkɔrɔ i ye sahidu ye i maa min sara i ni lakanani kunkɔrɔ i ye sahidu ye n'i ye silama ye an bɛ nin kan mɛ jamana mɔgɔw n bɛ kelen min fɔ aw ɲɛna toujours gouvernement mɔgɔ tɛ se ala kɛlɛ la dɛ mɔgɔ tɛ se ala kɛlɛ la dɛ min ye ne ka video nin yɔrɔ tigɛ o don k'a fɛn a y'a dabɔ a yɔrɔnin kama ko anw a fɔli k'a fɔ jihadi ye kuranɛ kumakan ye anw b'o fɔ ni maa min ko ko i b'an minɛ i ka na an bɛɛ minɛ a danna nin yɔrɔnin na min fɔlen bɛ ko bandiya mɔgɔw bɛ bandiya min na n ko o man ɲi bin kɛra jamana kan an b'o yɔrɔ fɔ mɔgɔ min ye nin dabɔ nin yɔrɔnin kama ka tila k'a fɔ ko eh, jamana mɔgɔw k'aw ko k'a bɛ terorisi kɛlɛ la aw ma nin karamɔgɔkɛ mankan mɛn wa a tɛ taa nin minɛ wa e kafiri mɛrɛnin min bɛ ka nin kumakan fɔ sabu ni n y'a fɔ tan jamakulu dɔ de sigilen bɛ rezo dɔ bɛ mɔgɔ dɔw bɛ rezo kɔ kan u ye kafiriw de walayi dɔw dɔnnen don dɔw dɔnnen tɛ u bɛ fɛn fɛn na o ye ala kɛlɛ de ye u yɛrɛ ko ko kerecɛnya tɛ tiɲɛ ye ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye o o mɔgɔnin jaasilen dɔ de don mɔgɔnin nagasilen dɔ hali i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko barika t'a ka ko la walahi han e e e bɛ video tigɛ nin yɔrɔ la a fɔli k'a fɔ ko ni mɔgɔ min an seli jadi aya ma o walawalali ka baara kɛ n'o ye n ko ni mɔgɔ min y'an jati k'an kɛ terrorisme y'o la k'i ka na an bɛɛ minɛ e danna yen a fɔra min kɛ ko mɔgɔw binna jamana kan n k'o ye banditiya ye n k'o ye namara ye n ko marabaajugu nana bin an kan a n'a dɛmɛbagaw n ko min filɛ nin ko jadi tɛ n ko kɛlɛ silamɛ kɛlɛ tɛ e m'o yɔrɔ lakali o dabɔla mun kama ah, ne y'a fɔ o don n tɛ siran n tɛ sigasiga a la ni faamaw ye mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛli ɲinina tɔgɔmasiyɛn kɛ diinɛ tɔgɔmasiyɛnw ye n'i ye diinɛ tɔgɔmasiyɛn kɛ min ye min na a y'o minɛ n'u y'a kɛ o ye bilayi hali ameriki tɛ se o la diɲɛ si tɛ se o la a bɛna an bɛɛ faga o de la an t'an ta bila an jɔlen b'aw kɔfɛ jamana kɛlɛ la an jɔlen b'aw kɔfɛ mɔgɔjugu kɛlɛ la aw an bɛ ala deli an ka misiriw kɔnɔ an bɛ ala deli an ka sufɛ seliw la ala ka mali jugu bɛɛ halaki an b'o kɛ nka walahi fɛn fɛn da ka da la ye ko ɲɛɲini ni hakili ye filako tɛ dɔgɔnɔko tɛ diinɛ ko n'a y'a bila o minɛn kɔnɔ mali tɛ diɲɛ tɛ se o la n ye kuma nin fɔ n bɛ segin a kan aw kafiri mɛrɛ min bɛ wo kɔnɔ aw bɛ se ka diinɛ kɛlɛ wa ala ye fanga min di kafiribaw ma olu ye diinɛ nin kɛlɛ kunu fɔ bi a diinɛ nin tɛ taali la wa a tɛ tagali la wa hɛn anw de bɛ se ka siran diinɛ tɔgɔmasiyɛn misali bolo ma k'an bonsi di k'a fɔ k'aw n'a fɔ an ma k'an ye terorisi ye yan k'an ka forokiya to yen n'o diyara an ye a donni diyara an ye an k'o to yen k'e n'a fɔ an ma k'an ye terorisi ye wa. k'an ka jalamugu to yen k'a fɔ k'e n'a fɔ an ma k'anw ye terorisi ye wa n'an kunkolo tigɛ n'o de ye terorisiya ye n'a tigɛ an bɛ yan an bɛɛ ka jɛ k'an mɔ ɲɔgɔn ma an ka jamana juguw kɛlɛ an bɛɛ ka jɛ k'an mɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔ minnu bɛ kɔnpilo na nin ye u dɛsɛra fan caman fɛ n'u dɛsɛra yɔrɔ dɔ la u bɛ na yɔrɔ dɔ la ni ala cɛ ni jamana mɔgɔw y'a ye sisan silamɛw y'a ye sisan faamaw ka maa minɛta bɛɛ silama a mana mɔ silamɛw ye o b'o minɛ e ni ala cɛ anw minnu bɛ n'anw dusukun ɲɛsinnen bɛ gouvernement dɛmɛni ma nin waati kɔnɔ n ko an ka bɔ eh, dingɛ la anw tɛna bila gouvernement contre la wa n'anw bilala gouvernement contre la kɛlɛ tɛna segin kɔ wa kɛlɛ tɛna segin kɔ wa aa gouvernement ne kɔni b'a dɔn hakili ye b'aw la a ye ko nin lajɛ ni hakili ye han n'a y'a bila diinɛ kɛlɛ minɛn kɔnɔ bilahi a tɛ se sabu ala tɛ kɛlɛ silamɛ bɛɛ tɛ munafigi ye dɛ k'a fɔ k'a k'a ka diinɛ fɛn dɔ bila mɔgɔw ɲɛsiranɲɛ kama bɛɛ t'o kɛla a karamɔgɔ nafigiw bɛ yen aha minnu bɛ kuma ka jihadi lagosi pewu minnu bɛ kuma ka kuranɛ sariyaw lagosi pewu nka o tɛ bɛɛ ye dɛ maa bɛ maa la bɛ a pɛrɛnnen don ka sa k'a ka diinɛ to a bolo jamanadenw bɛ fanga ninnu fɛ ka a dɛmɛ koyi ni ala sɔnna ma an fana ye caman kɛ an sera yɔrɔ min na ni ala sɔnna ma n'an y'a tɔ kɛ ni hakili ye hakili ye ka fara maramafɛn jugu min bɛ sanna kan ni ala sɔnna an bɛ kɛlɛ nin gaɲɛ ni hakili farala maramafɛn jugu ninnu kan ni ala sɔnna ma an bɛ kɛlɛ nin gaɲɛ an ka minbaru ninnu kan yan kunu fɔ bi an bɛ min na o ye jamana jɔli ye walahi an bɛ dugawu kɛ jamana ye fɔ a fɔra an ma yan k'a fɔ an ka wajuli bɛɛ yɛlɛmala ka kɛ jamana ko ye ni an m'an da don an ka jamana ka lafiya la an b'an da don mun de la n'an m'an da don jamana ka ɲɛtaga la an b'an da don mun de la mɛ an ka jamana ka ɲɛtaga n'an ka jamana ka lafiya anw ka diinɛ b'a ɲɛ han a bɛ d'anw ka diinɛ tali kan anw ka diinɛ minɛli de b'a basigi ni diinɛ minɛlen don a ɲɛma mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta suɲɛ o foroba nafolo tɛ ta o adamaden ni tɛ bɔ o n ko diinɛ de b'o fɔ an ye i t'o to yen kaso kosɔn i b'o to yen ala ka kaso de kosɔn jahanama mɔgɔ tɛ biro kɔnɔ nka wari dalen don i t'a ta o sabu ala de bɛ yen diinɛ de bɛ na ni basigi ye k'a fɔ a kafiri mɛrɛnin ye i ye n ka video min tigɛ nin yɔrɔ la kana dan nin ma dɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin ye hali sini n bɛ n ka hakilina kan n'i b'a lase cogo o cogo a lase ten jamana minnu b'anw ka jamana kɔnɔ yan bantiw don minnu b'anw ka jamana kɔnɔ yan alako kɛlɛ tɛ hali n'a sɔrɔ min b'a la alako kɛlɛ kama i taasira ma ɲɛ hali dɔɔni sabu dɔw b'a la olu ye banti yɛrɛ yɛrɛw ye dɔw b'a la olu donna a la u kunkolo ɲagamina mɔgɔ dɔw ka faamu de fɛ u k'u bila a la nka u b'a la jadi kama nka jadi kɛcogo tɛ nin ye abada o ye n ka faamu ye nka min ye ne jadi ko jadi tɛ tiɲɛ ye hali sini jadi ye tiɲɛ ye n b'a fɔ n da cɛma piyan hali sini jadi bɛ yen nka a tɛ kɛ ni baribariya ye a tɛ kɛ ni binkanni ye a tɛ kɛ ni namara ye a sariti mana dafa a la a bɛ kɛ n'a sariti mana dafa a la a bɛ kɛ la la la la an tɛ siran an tɛ siran o yɔrɔ la k'o fɔ mɔgɔ si n'a y'a diya an kun an ka an kana si yan bi fiyewu walayi an kana si yan fiyewu ni ala sɔnna a ma jamana nin bɛ jɔ aw kafiri mɛrɛ ninnu n'aw jamana cila ninnu k'a sɔrɔ aw sen ma don a la mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ ne kutuba bɛɛ dɔnnen don yan darisu bɛɛ dɔnnen don yan k'a fɔ k'an bɛ min na o jamana ko kɛlɛ ye e bɛ taa ka taa ne ka video yɔrɔ dɔ tigɛ k'a fɔ k'i bɛ nin kumakan fɔ han siran tɛ dɛ n seginna kuma de kan u k'a dɔn k'a fɔ k'a jɛnsɛn kokura a ka se faama bɛɛ ma minnu b'an fɛ yan bantiw don nka jadi ye tiɲɛ ye hali sini n b'o fɔ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma ko ye fila ni saya tɛ fila i bɛ sa siɲɛ kelen de i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa a y'a mɛn wa i siranna i bɛ sa aw delila ka jamana dɔ ye k'olu bɛɛ kɛra jitɔ ye min kɛ k'olu ka mɔgɔ si ma sa aw y'o mɛn wa ah Khalid bin Walidu a ye kɛlɛ kɛ kafiriya la k'a kɛ silamɛya la a a bɛ sa don min na farikolo yɔrɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'i bolo da yan ni min tɛ tamanɔ ye o ye murunɔ ye o ye jogilinɔ ye nka a y'i da ka dilan kan ka sa a ko ɛ ala ne bɔra ni muru ni tama ninnu fɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ n ka sa ala ka sira kan n ma sa a ko ala kana jitɔ ɲɛ suma fiyewu a satɔ ye dugawu kɛ a ko ala kana jitɔ ɲɛ suma an ka faamaw ala kana aw kɛ jitɔw ye ala kana aw kɛ jitɔ ye a bɛ min na jamanadenw bɛ aw nɔfɛ ni ala ka diɲɛ ye tiɲɛ kan dɛ tiɲɛ kan a ye ko dɔ tiɲɛ kan dugawu min bɛ kɛ o bɛ fara o kan n'o tɛ n filɛ ka kuma min fɔ nin ye o don ɛɛ video min fɛngɛla nin k'a bila a tigi ko ko dugawu ɲinina an fɛ o don ko ka jamanaden bɛɛ ka dugawu kɛ ko o senfɛ dɛ ko ne ye n ka kuma nin fɔ kuma min fɔli bɛ ɲini ka kalo wɔɔrɔ wolonwula bɔ ko a fɔlen k'an ka dugawu kɛ ko ne ko ko jihadi ko ye tiɲɛ ye ko hali sini k'an b'an ka jihadi kɛ han kutuba tɛmɛnen a dugawu a kutuba jɛnsɛnna ka se yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ye jamana juguw danga yan kosɛbɛ f'a bɛ ɲini ka kɛ dantɛmɛ ye o ma kɛ wa an ye jamana juguw danga yan n ko ala ka diɲɛ jahanama siri u la fɔlɔ n ko minnu nana ka na b'a fɛ ka jamana lamaga n ko ala ka fɛn da u kan min b'a to u bɛ ɲinɛ an kɔ aba a kana kɛ kafiri mɛrɛnw fana hakili la k'an sirannen kɛla ka nin kuma bɔ ka nin kuma nin fɛgɛ dɛ i b'i ka mɔgɔw lasiran min kan an bɛ segin an ka kuma ka silamɛw la minɛ yen kuranɛ kumakan kelen si silamɛ man ka bi siran kosɔn abada a ti bɛn dɛ i bɛ balo n'o ye i bɛ sa n'o ye a y'a ka jamana ta k'a da aw kun a k'a dɛmɛ a ni n'a nafolo nafolo ni hakilina na nka a ka diinɛ a n'o de bɛ jigin kaburu kɔnɔ ɲininkali saba i ka e tigi ye jɔn ye i ka diinɛ ye jɔn ye i ka nabiɲuman ye jɔn ye nka i tun bɛ balo la dugukolo yɔrɔ min kan o tun ye dugukolo jɔn ye o t'a la a faamuyara ala k'an bɛn sawaba ma